this video wina aliyense ali ndi family ya kwawo ndiye ali ndi muzi wa kwawo ndiye muzi wa afumu uja kuli uh, mu muzi umene uja muli azifumu so its everyone's responsibility to take message imene ndikupereka pano kuti mukayifikise kwa anthu amene amazikonda okha ndi kupanga understand amazifunira zabwino ndi kuteteza moyo wawo hmm. so choyambirira ndabwera pano to remind malawi government zimene zinachitika mu chaka cha 2022 mu chaka cha 2020 cha 2022 uh, government ya achina chakwera anatulusa 400 million imene pa 400 million inapita ku dziko la ku anzathu awa kumunsi uku ku middle east kumene anakatulusa kwa sikana ambiri amene anabwerera mu dziko la malawi zinatenga chaka ndi miyezi almost 5 kuti this process itheke zinali zinthu zomvesa chisoni kuli ena kuti anafika kumudzi anapangidwa ma surgery ena anamwalira ena ana, analemala ndithu amakhala ndi ukali pakukhala pawo pa tsiku ndi tsiku ena sadalandire chithandizo even atachoka kumene kuja kuti ma starting up businesses ena anapanga withdraw case yonena kunena kuti alinenere dziko chifukwa apolisi anali mkati mwenimweni um, now chimene cha why am i concerned ndalandira mafunso angapo kuchokera kwa anthu am'mamizi angapo amene andipasa funso lawo lonena kuti Kodi timafuna tifunse ifeyo a MP athu abwera kuzatiuza kunena kuti kuli mwayi wopita ku mayiko awa as I'm talking right now ena 24 apita kale koma anthuwa sitinayankhule nawo ndiyeno ndimafuna ndifunse kodi chifukwa zimenezi akupanga ndi ma MP athu ndi zinthu zonena kuti ifeyo tili safe its a very good question ikafika pa nthawi ya nkhani yogulisana anthu simuli safe even olo mukutumizidwa ndi mp wakudera kwanu chifukwa ambiri amene ali ma mp akudera kwanu sakudziwa kuti kodi kugulisana anthu ndi chiyani akumakugulisani mwina munthu mmodzi pa 500 dollars olo pa 600 dollars kutanthauza mukakafika kumene kuja panopo pali munthu amene ali kumene kukale akufuna kutulusidwa anafika kukale anamuuza amanama amakamba zabodza now it's been this this now is very scary chifukwa chonena kuti it's been championed by the members of parliament which to recruit anthu a mmudzi mwawo ndi kumapitisa kumalo kumene kuja chimene chili chiopsezo to the community ndiye ineyo ngati munthu amene ndathandiza anthu kwa chaka ndi miyezi 5 i almost ineyo kuluza family yanga mamuna wanga kundisiya chifukwa i was part of traumatized azimayi aja ndikamawamva akamapangidwa nkhanza zokhuza kuchipinda ndinakhala ineyo it took amuna anga ndikundikumbusa kunena kuti iyi ukupangayi ukuwathandiza anthu you are not going to mix this and that we had to ananditengeranso step by step kundiuza kunena kuti ine si anthu amenewo so you need to understand ndi zinthu zovuta and it's a threat to the community chifukwa chonena kuti ma member of parliament ndi amene akupanga introduce this kind of recruiting to the people ndiye ine panopo am pleading with malawi government to investigate malawi government should investigate am calling upon home affairs ya dziko la malawi tisayiwalire ndalama zimene tinaluza 400 million imeneji padachitika chinyengo ndalama zimene zija sitikudziwa kuti zidakathera pati koma tidakafufuzabe ndi anthu amene amagwira ntchito imeneji chifukwa ndalama zimene zija bwezi anthu amene pano for example kuli 5 amene ali kumeneko bwezi zikutulusabe because ma delegates atapita anakapeza kuti akuti kuli amalawi 400 anthu amene ine ndinali nawo pa group panga anali okwana 50 amene ena amazangomvera ndi kujoyina nawo i can put it 10 kuti ndinganene kunena kuti anali amalawi 60 so ngati government ya achina chakwera thank you so very much ngakhale muli anthu oyipa anthu okuba koma munathandiza amalawi amene anatuluka amene anali ndithu akulira excuse me inapereka 400 million so potulusa 400 million amatulusa kuti ukatulusa azimayi 400 amene anali ndithu agulisidwa now chiopsezo chachikulu chili ponena kuti anthu awawa amene ma recruiting amene ali panopo is being championed by the members of parliament ma mp you need to take heart mubwerere mbuyo apapa ndiye timvesesane bwinobwino ukuku ndiye nkundiponda ineyo mukundiponda pa mchira ngati mukufuna kuti anthu azipita kumayiko kumenekoko tatengani family yanu yonse inuyo muli ndi azibale anu ovutika musawapange recruit anthu ena amene asakudziwa chimene chikuchitika tatengani kaya azibale anu inuyo mbanja mwanumo inuyo sikuti nonse ni mamember of parliament muli anthu amene akusowa chithandizo kaya ndi azikazi enanu tatengeni amene aja muwapitise ukuku muwasogoze iwo aja

ine ndifuna ndineneretu it is very hard to get help mukuziwa why chifukwa chonena kuti anthu aja ndi anthu oti amaopedwa even apolisi nkhani zija zimangoponderezedwa nkhani zija zimangoponderezedwa you will not see anything you will not see any help chifukwa chonena kuti akupangani recruit ndi mamember of parliament chakumbuyoko nazamva amene anali avitumbiko mumba anazapanganso kunena kuti akufuna kuwatumiza anthu kumeneko but i didn't hear from his side kuti wina wake wapita wachoka kuti apita kumenekoko i think iwowo mwina anapanga ma research unless if i do not know kuti kunapita anthu but as i'm talking right now already 24 people a one of member of parliament mmodzi waapitisa kale koma anthu aja sakudziwika kuti kodi afika kodi what's their well-being So I'm pleading with Malawi government to do ma investigation. Ma member of parliament ndithu abwere pamodzi eh? auzidwe ndi kuphunzisidwa kuti kodi kugulisa anthu timapanga chani zimene akuchita ngati akulandira ndalama ngati akulandira ndalama pa munthu kuti akuwapasa 500 or 600 dollars munthu uja nkumapita iwo aja nkumaona ngati ndi ndalama akugulisa munthu and imeneyoyo timayinena pa chizungu kuti human trafficking ministry of foreign affairs ikuyenera itengepo gawo chimene ndikunenera kunena kuti ministry of foreign affairs ikuyenera itengepo gawo eti amalawi ambiri we are care, ifeyo we are carelessness ndi moyo wathu sitidzikonda kunazachitika incident imene inachitika it was ku parliament kumene nankhumwa anauzidwa kuti apange withdraw kodi can you tell me anthu amene muli ndi azibale anu amene anapita ku dziko limene lija kunali nkhondo azibale anu anapita can you tell me how are they doing i know amalawi ambiri mumabwera pano oh no akuchita bwino ndipo akumanga zimanyumba akuchita bwino ndipo akumanga zimanyumba because you don't know and you don't understand kuti kodi kugulisa munthu ndi chani sangamakuuzeni kumakhuwa anthu amene aja amakhala kunena kuti akangogulidwa pamene pajapo amakhala guarded pa footage olo pa kamera kuti sangachite china chilichonse chokuziwisani inuyo it's a very tough situation imene inuyo mutha kumaona ngati m'bale wanu ali bwino bwino m'bale wanu akutumiza ndalama olo m'bale wanu osadziwa kuti m'bale wanu uja ali mmavuto ndithu ndi anthu ngati amene aja so i'm pleading with malawi government to do the investigation because anthu amene anapita uku kumene kukuchitika nkhondo kucha what happened nankhumwa atanena he was asked to withdraw the statement but later on that night anakwera ndege ndikumayimba ndikumanyoza anthu aja anatengedwadi kuphwanya malamulo anthu kutengedwa under the watch of people we don't have a problem people should go there koma mukudziwa kunena kuti you have signed a bilateral agreement government to government do the right thing for anthu amene mukulumbira kuti muzawagwirira ntchito agwirireni ntchito muchowonadi kugulisa anthu ndi chinthu chonena kunena kuti chimaoneka ngati chinthu chapang'ono ineyo ndikupanga zimenezi ndikuyankhula zimenezi kwa mtundu wonse wa amalawi i know you misunderstand me but one day when you are in that trap you will remember my words muzakumbukira kuti chija chonyasa nkhope chichi

akuyeneneka ndithu kuti asatidwe i wanna mention five red flags ma five red flags amene ndayabweresa pano kuti mudziwe chimene chimachitika if you remember very well nthawi imene um, um, anthu, a, a, a, ku- anthu amene amapita ku dziko ili kuli nkhondo atayamba ine, ineyo i submitted it two weeks before nkhani ija nankhumwa ati azayipereka ku parliament on that day ndi pamene amanena kunena kunena kuti iyayi adayankha kuti ndi ma private sectors the moment the government ya dziko ikangokana kuti si ife amene tikupanga recruit koma ndi ma private sectors we have a problem mmadziwa chimene chimachitika ma, ma traffickers amakalowerera pamene paja amakhala ndi mphamvu nawo zopangano kutenga anthu pa nthawi imene ija imakhala ya chipwirikiti pa nthawi imene ija abale athu ena anatengedwa ngati akutengedwa ndi gulu limene lijalo koma ndikukuwuzani kuna kuti anapangidwa traffic kusazatulukanso kumene kuja anagulisidwa ndithu ngakapolo chaiwo akapolo cheneche cheneche neche so it's the responsibility of ifeyonso anthu i know and i understand amalawi ifeyo we have a problem because we always fear we want a go between that's why people are taking advantage of us so i want to say this when it's too good to be true protect your life don't take it iweyo panga passport ine ndikupangira visa you should know kuti amene you can member of parliament wako cancel that person because even if visa yo isindalama iye ndalama zo akuzitenga kuti that's where you put a question mark you put a question mark where is he getting this money iye yakuti okay analowesa anthu 24 ndalama akuzitenga kuti as a member of parliament amalandira ndalama zingati member of parliament apanopo alowa pompano alandira ndalama zingati kuti iye angamalipirire anthu visa onsewa kumapita so that's where you know kunena kuti anthuwa akugulisa apa akupanga business yogulisa anthu ma red flags amene ndinene apa ndi lack of a fixed and traceable business location imakhala red flag ndithu red flag yachiwiri kuli difficult kumakhala ma difficulties uh, uh, verifying the identity of the recruiters okay for example ndinene chonchi inuyo mwapangidwa recruit kuja mwakapeza kunena kuti its opposite what they told you what they promised you a MP anu mukuona ngati olo inuyo muzanene kuti atipanga recruit ndi a MP anu muona ngati azavomera do you think azavomera azakukanirani zuwa lili gwa azakukanirani zuwa lili gwa even if you can mention their names unless we change our system because system yathu ya dziko la malawi imakhala ngati kuti it favors anthu ochita zolakwika excuse me thank you so much uh, gina modern day slavery It- this is modern slavery

telling malawians kunena kuti love yourself and understand kunena kuti uku musatenge phazi lanu nkupitako we understand ntchito zikuvuta but if you love yourself tasambani bwinobwino there is no harm in asking a question walk in the right embassies kuli makantri ambiri pitani mukafunse there is no harm in asking a question you do not need a third party you do not need munthu amene ali wachitatu a go between you need you yourself and carry yourself while you having God and telling yourself that in that office I'm gonna meet God that's gonna answer me because so tsogolo lathu limakhala m'manja mwa Namalenga amene adatilenga amene amadziwa mawa ife mawa sitilidziwa do not allow a fellow human being even if ameneyo ndi member of parliament one do not allow this is very dangerous because member of parliament are the ones that are so much involved in this recruiting people ndi kumawapitisa kumene kuja Excuse me, and I want to say this. Amene ndithudi ma member of parliament aja, you need to be wise. Amene mukutengedwa ndi ma member of parliament, you need to be wise. You need to involve m- m- Ministry of Labor. You need to involve Ministry of Labor ndithudi uh, musanalolere ndithu kuti akupaseni amene mumandipanga folo bwinobwino dzana i mentioned ndikunena kuti ku botswana kuli anyamata folo amene agent wawo ndipo walowesa kumene kuja koma anthu akundionena kuti agulitsidwa ndithu akusowa kuti achita bwanji ndipo atuluka bwanji alandidwa china chilichonse

And for the government to respond, I said it's a process which is so difficult to somebody amene ali kunena kuti ali kale m'moto ukupsya umafuna ndithu azakuvulemo madzi muja utulukemo ndithu koma zimakhala zovuta you end up kumangowatukwana anthu because you become mentally distracted like you're not getting the help

muli maumboni nyimbo mumaimba bzi we can move mountains if we have the powers when you go to the book of luke luke 19 verse 10 imanena kunena kuti god it, it, it says like i have given you authority to walk on snakes and scorpions and nothing can harm you mphamvu zimene zija muzisiya mbuyo bwanji mufuna munthu wina wake anthu basi angotenga ndrama adyere ndrama pamutu panu ineyo nkugulisidwa nkumakavutika thats the life you're looking for i don't think so so love yourself so number three kumakhala limited applicants to review contracts and employment, employment terms these are my red flags amene ndikunena apawa possibility of mass recruitment without proper screening or documentations mukamapita maiko akunja eti pa proper screening documentation ndingofuna ndikuunikireni apa mukamapita maiko akunja ngati muli ndi edzi sumupita koma kwathu anthu ambiri amalowa even ali ndi matenda amakazindikiridwa m'maiko aja atafika you understand ndiye kumapezeka kuti kuli ma recruiters amene aja amakupezeka nawo akusainirani like ku, uh, ku south africa we were saying kunena kuti affidavit kuti ku malawi timanena kuti chani amati musaine chani i just forgot Ti- we were using ndi asikana a ku Omaniwa mm, um, ndikakumbukira ndinena number 5 pali reduced oversight by labor immigration and law enforcement uh, authorities uh, ndingofuna ndinene chonchi nkhani zogulisa anthu eti anthu anzathu ogwira ntchito kwambiri muboma amakhala kunena kuti ambiri they are so much involved because tikuyankhula zokhuza ndalama apapa ndiye chimene ndabwerera pano ineyo kwanga because of the experiences i have ndi documentary imene mukapita pa youtube mukayipeza trapped in oman part 2 i am pleading with every malawian that loves himself herself a malawian that understand life kunena kuti you cannot trust your member of parliament that's why i'm calling upon malawi government ndalama zinawonongedwa kale right now we are dealing with people amene ali kuchoka ku south africa nkubwera ku malawi but as you can already see as a country malawi kale is already struggling anthu amene achoka kuchokera ku, ku, ku akuchoka ku South- kuchokera ku South Africa ndi kubwera ku Malawi tiku tikuchulukana sopano because that number is coming back not only that they are coming back alone they are coming back with the children and maybe ndi ma grandchildren awo these are the things we need to take action chifukwa chonena kuti these things are going to distract us these things are going inu nanu talekani zimenezo ndanenepa eti ndiye pali vuto pamenepo olo ntaphulika tamamvani zimene ndikukuuzani apa nkhani zili apa ndizoopsa akupanga ndi anthu anu amene ali mudziko mwanu zimene ndalembapo kuti ndibwere nzakupasani zimenezo inu musandionene mmene ndikuonekera iyayi tatengani meseji ndikukuuzani mupite nayo kwa afumu anu mukachoka mupite nayo kwa afumu anu mupite nayo anthu okumana nawo muziwalongosolera kuti mwamva zili uku ati mamember of parliament akupanga introduce chakuti chakuti take my message please leave me alone my look ndifake ndabwere nditavala bathing towel ine sindimapanga za munthu ndimapanga zanga so olo nitanenepa olo kuti ndiphulike zimenezo zisakukhuzeni zikukhuzeni ndi izi mukangopangidwa trap mukangotengedwa inuyo azibale anu akasafala kumene kuja mumakhala busy kulira chifukwa munthu wanu uja mumakhala mukumufuna so take my message and leave my fatness alone i do exercise and i maintain it so nkhani zimene tikunena pano ndizonena kunena kunena kuti malawi government should be reminded of what the government of chakwera did anatulutsa 400 million 400 million ija mukayionesesa bwinobwino it could have helped a lot in malawi 400 million imene ija inakatha kuthandiza mzipatala ndi kugula mankhwala 400 million imene ija inakatha kuthandiza kumanga ndende za dziko la malawi kuti mu ndende muja anthu azigona uyu pamwamba uyu pansi uyu pamwamba uyu pansi room imodzi izitenga anthu 4 Lu- chifukwa ndende yathu uko ku chichiri ndende zathu zimene zimayeneka zitenga anthu 800 zikutenga anthu 3000 mmene pafikira panopo wina atha kungokuponyera foni mchikwama mwako uyu waba uyu ndi mulandu mukasekeredwe mukakhala ndende zake zimene zijazo inuyo azibambo so it's the responsibility of all of us i'm calling upon strongly strongly this is a serious issue this is a serious case malawi government to act on this malawi government to call upon our member of parliament onse awawa you, they must not they must remember why they are there they are there to serve the, the, the citizens sali mmenemomo ndithudi kuti agulise mizika zimene zikuchitika apapa ndi kugulisa munthu ukuku strongly kumugulisa munthu and akugulisa ni ndani ndi anthu amene community yapanga trust ma member of parliament anthu oyipa mitima kwambiri aona kunena kuti za 5 billion zakalowa mmazi akukakamira 5 billion aona kunena kuti panopo afuna kumapanga recruit this recruitment ndifuna ndikuyankheni nonse inu anthu 5 amene mukundifunsa a member of parliament eh, a MP athu this eh, that a MP athu panopo anthu 24 apita kale i'm saying do not trust that member of parliament in short you must take that member of parliament as in a, a, a, a devil himself mukafuna ndithu kunena kuti inuyo you want kupita mmaiko akunja tasambani nokha mupite kum inu musamaiwope ministry of labor inuyo inuyo ndinu inuyo amalawi ndinu anthu oyipa amalawi inuyo ndifuna ndikuuzeni 99 anthu inuyo you are the enemies of your own progress anthu inuyo inu ndinu anthu odzida anthu inuyo inuyo ndinu anthu odzida kwambiri anthu amene mwawasankha amene amalumbira ndi kugwira baibulo nakuonesa i swear to serve malawians maofesi awo mukuwaopa tamayendani ndi mafoni akamakupangani mwano record them and shame them put them public aonesedwe kuti sakugwira ntchito kuthandiza amalawi do the right things for yourself pitani kuleba kuja osawopa iyayi lero simwaona anthu amene mmakhala pa ground e ubwere pa ground o ubwere pa ground abale athu 24 achosedwa kale ndi member of parliament inu muli pa ground mutani ine zimene zozo ndikuziziwa munthu amene sindili pa ground but you are forcing me kuti ndibwere pa ground mufuna kuti ndidane ndi anzanga alera choncho osafuna kuti ndiaone amalawi anzanga ngati mumazikonda nokha pangani zinthu zokuti amalawi amene mumadzikonda understand this ndi chinthu chophweka chinthu chophweka ndikabwera pano kumayankhula chonchi ende anthu ambiri mmandiona ngati wopenga but ineyo changa ndi chisoni palasikana angapo amene ndathandizabe kuzafika siku la lero ndi zinthu zomvesa chisoni chimene ndikunenacho ndi zinthu zomvesa chisoni eti amazasiyano kufika kufika point yonena kuti adzitolere zaka zimakhala zikupitisana because amakhala kuti ali traumatized awa mamember of parliament amachokera mmudzi mwanumo koma kuti anyi- achinyamata abwerani kuno pamuzi pawo pali achinyamata mwina okwana 10 sangapite kukatenga amene aja ndikuwatumiza chifukwa akudziwa kuti akugulisa some of them they might act like they don't know but the truth is

kunaluzidwa kale ndrama zonena kuti zinakatha ndithu kuthandiza dziko izi zimene zikuchitika ndi anthu anu amene ali ku parliament zoti akupanga recruit anthu kumalemba ntchito izizi mupange investigate mukafuna kuti mupange investigate ndili naye mmodzi kale amene wapitisa kale anthu 24 member of parliament ameneyoyo koma panoponso akuwapangabe recruitso anthu ena zimene akupanga ndi kugulisa anthu is supposed to stop unless they follow proper procedures and the proper procedure i'm talking about is malawi government if you as an under ministry of labor you are sending anthu ku dziko limene lija you have to sign a bilateral agreement and when you are taking anthu amene ajawo musayang'ane nkhope zolembana ntchito pa ubale izi talekani this is not shiftancy si za ambuyanu okha si za pa family understand follow the proper procedures we are dealing with miyoyo ya wanthu apa ma member of parliament you need amene mwalowa kumene to take it easy you need to understand kunena kunena kuti as much as we know malawians are desperate but don't put them in a place whereby ali kale pa moto mukuwachosa akakhale pa moto mmalo moti akagwire ntchito ndi kukhala ndi kaufulu inu mukuwachosa ndi kuwapitisa ku ukapolo zimene akupanga ma member of parliament angapo ndithu sikuti ndi onse ndi kuwatenga amalawi a mcommunity mwawo ndi kumatumiza ku ukapolo iwowo atatengapo ndalama because there is an exchange of money apa akusinthanapo ndalama apa anthu awa munthu mmodzi akumatha kumugulisa pa 500 dollars munthu mmodzi akumatha kumugulisa pa 600 dollars this is a very very very difficult situation imene macommunity ma, anthu a macommunity zaja akuziyikamo and chimene chimachitika ndi chinthu chonena kunena kuti akakhala kunena kunena kuti kumalawi inu ndi ine tisanamizane tizikuzana chilungamo ku Malawi anthu amene wawa timasankhawa anazipanga kunena kuti iwowa they are above the law chimavuta kwambiri ndichonena kunena kuti when you go now anthu amene wawa and i tell you it's very hard you know why it's very hard we have a corrupt system you will never get help Ndikubwereza pano, mukamanyamuka kumapita kuti akukutumiza ndi ma member of parliament anu, even apolisi amene adalumbira kuti azateteza dziko amakhala ngati sakukumvani kuti mukukuwa. Ndi zija mumakamva it was an order from above, it is an order from above. Chifukwa chani akuvomereza kuna kuti ife we are being controlled by anthu awawa? Ndiye Malawi government to whom it may concern ntchito iyi sitifuna tionenso kuti mukutulusa 400 million 700 million mukapulumusa anthu these are the things zimene akupanga ma member of parliament anu it has to be investigated and it must stop malawians should follow the proper procedures ndimire pompo ndipitirize sopano ndanena kuti anthu amene mukundionera muli ndi kumamizi kwanu mutenge uthengawo mukauze afumu munthu wammuzi wina aliyense asapusisidwe ndi member of chani parliament unless member of parliament amene ngati akuwatenga aziphwache azing'ono ache musiyeni zimenezo ndi zapa family pake koma azichimwene akewo muwafikisire uthenga kuti kukutengerana abale anuko ife sinsanje koma mayi wina wake pa, pa facebook akatonena kunena kuti ati amagulisatu ati amamutenga munthu as i'm talking to you right now kuli nsikana amene anauzidwa kunena kuti ubwere kuno chimene chimachitika ndi chimenecho when you're trapped amanena kuti ubwerese mbale wako and iweyo they release you zimenezo sikuti zikuchitika kumalo kukhako koma zikuchitikanso even ku south africa even mmalawi momwemo kugulisana kumachitika it is just very unfortunate kuti amalawi zinthu ngati zimene zija samaziona so i'm calling upon augen a, uh, a, uh, a uh, foreign affairs ministry of foreign affairs komanso i'm calling upon ma authorities amene amapanga understand za human trafficking i have many people that uh, i do uh, work with zokhuza uh, human trafficking uh, I, uh, for, for, for security reasons ineyo i don't mention their names for security reasons but i'm calling upon everyone amene ndithudi ali concerned amene amapanga understand the pain of a victim amene ndithudi ali trapped mu human trafficking I'm calling upon each and every authority. I'm calling upon Peter wa Mutharika as a president. Amene anabwera kuzathandiza aMalawi. I'm calling upon Peter wa Mutharika. I'm calling upon when I'm calling upon like that, inuyo aMalawi ngati mumalikonda dziko lanu. You should be tagging their their their

uh, zimene nkhani imene ndili kukamba panopo kunena kuti it's a very dangerous thing when you don't do it in a proper way you find out kuti the whole community is there struggling and at the end of the day who suffers government imayenekadi ndithu ichite zotheka machawi kuti ikapulumutse anthu ake whereby its not something that we can say kunena kuti ndi mmene situation ya dziko la malawi ilili tiziona kuti hey, eh, tilekeni tipite amene mukufuna kupita pitani koma tisakumveni mukulira kuti mufuna kubwerera because ife what we want ndalama zina zigwire ntchito as of now kale tili pa mpikimpiki ochosa anthu amene ali ku south africa akubwerera ku malawi that's another responsibility ya ndalama ndiye tileke anthu ena akutuluka tikudziwa tiziwaonerera akutuluka akupita dziko limene tikudziwa kuti uwu ndi ukapolo Amene akusogolera akhale anthu amene tawatumiza ku parliament kuti akaimilire mizi imeneyo. So chifukwa chosowa chikondi akuwagulisanso anthu aja. Come on. Ma member of parliament. With love. Ine ndifuna ndikuuzeni ndinu anthu oyipa mitima. Kumayiko amene ali developed member of parliament sangamutuluse munthu wake ndikumamuuza kuti tiye ndikakupezere ntchito ziko lakuti ndiwe munthu wokupha your responsibility is to be in your community fix your community the youth in that community find something for them to do in that community kutulusa anthu mdziko nkumapitisa anthu amene tatuluka m'maiko athu nkumapita maiko ena ife si udolo ndi uchitsiru tidakakhala anthu anzeru we need to learn and come back and do things ku dziko kwathu inuyo ngati mwasankhidwa in this community mulibe ufulu oti ah, achinyamata anga akusowa ntchito mumutuluse munthu mmenemuja muzikamfunira ntchito ku dziko limene kuli ukapolo you do not do that inuyo in the first place kungoti muyambe zimenezozo ndinu olephera and we permanently don't need you in that parliament mumaliza ndithu community yanu yonse kusala kopanda munthu chifukwa ndalama zimene mukufuna muzitolera inu pa munthu wina aliyense 500 dollars pa munthu wina aliyense 600 dollars you do not do that you cannot do that so ine i'm pleading with malawi government for the sake of anthu amene ndithudi they are innocent koma akungofuna ntchito ukuku sikopita stop the member of parliament ndanthu oyipa mitima ngati inu start fixing mauyeni anu work ndi mafumu anu ndi makhansala anu 5 billion imene inanedwa kuti zizipasidwa tapangani zochitika inuyo muzi imene you can create things for people to be doing stop kuti muzioneka madolo pogulisa miyoyo ya wanthu stop it chimene chichi nchikonda amene wakuuza amakulangiza wakukonda because you might not know kuti kodi chimene mukupanga inuyo ndi chani that's not okay memba wa parliament amene dera lino limene mumakhala ifeyo amakhala kuti ali kudera kwake kuja kuteteza anthu ake kukhala mu dziko mwawo bwinobwino inuyo you become anthu ogulisa anthu inuyo m'malo moti muteteze anthu anu you should provide for anthu anu you should work to meet the president halfway ndi anthu ake muli busy inuyo ndi amene mukhala pasogolo exploiting people that's exploiting people ndi exploitation imene mukupanga to your community

you know it's so painful it's so painful anthu ndikumalira koma there is no help chifukwa chonena kuti ndife anthu kale operewedwa ndife dziko kale loperewedwa tiyeni zina zitisamaziyambe we can do better as much as we know we are so desperate for work koma tatiyeni tikhazikane pansi musakhale anthu amene takupangani trust ndi miyoyo yathu kuti mukatipange represent nomwe ndi amene muzipanga exploit this is exploitation i'm calling upon malawi government i'm calling upon peter mutharika malawians chose you malawians respected you peter mutharika remember them this member of parliament what they are trying to do here is exploiting innocent malawians